Тхыдэм и къудамэр нобэр зэрикӏыу лъабжьи мэхъу, къудамэуи къонэж. Япэм хуэдэу мэщхьэлъэ. Къыпыкӏэу щытари къыпокӏэ, къыкӏэлъыхъу къудамэри епӏ анэм быныр зэрипӏым ещхьыркъабзэу. Нало Заур.
Урысейми, хамэ къэралхэми къикӏыурэ епщыкӏубланэ, епщыкӏубгъуанэ лӏэщӏыгъуэхэм адыгэ хэкур зрагъэлъагъуну къакӏуэу щыта щӏэныгъэлӏхэмрэ къэхутакӏуэхэмрэ гу лъамытэу къэнакъым, адыгэ бзылъхугъэхэм я къабзагъэмрэ ӏэкӏуэлъакӏуагъэмрэ шхыныгъуэ гъэхьэзырынымрэ дэн-бзэнымкӏэ абыхэм яхуэдэ зэрыщымыӏэм. Абыхэм ящыщ зым адыгэ бзылъхугъэхэм я ӏэщӏагъэм пщӏэшхуэ хуищӏу, ар нэгъуэщӏ лъэпкъхэм яригъэщӏэн щхьэкӏэ, мыпхуэдэу итхыгъат. Адыгэ бзылъхугъэхэр адрейхэм къащхьэщокӏ зэрыӏэкӏуэлъакӏуэмкӏэ, ӏэщӏагъэ дахэ зэраӏэмкӏэ. Абыхэм ӏэкӏэ зэгуадар мытӏэпӏыжурэ езы щыгъыныр мэлажьэ. Адыгэ бзылъхугъэхэм я дыщэидэр хуабжьу быдэщ, къызэрымыкӏуэу дахэщ. Сыт хуэдэ лэжьыгъэ абыхэм ямыгъэзащӏэми уолъагъу я ӏэпэӏэсагъэр, я ӏэпщӏэлъапщӏагъэр, сыт хуэдэ ӏуэхуми зэрыхуэӏэрыхуэр. Лъэпкъ ӏэпщӏэлъапщӏагъэр пасэ зэман жыжьэм къыщожьэ, цӏыхум и унэм щӏэлъ хьэпшыпхэр езым и ӏэкӏэ зэрищӏыжыф лъандэрэ. Адыгэм и хъугъуэфӏыгъуэхэм ящыщ зыщ, езым и гупсысэр хилъхьэу фащэ къызэригъэщӏыжар, дыщэидэ ӏэщӏагъэр зэрызригъэгъуэтар. Нобэ щыгъуазэ зыхуэтщӏынущ зи ӏэпэм дыщэ къыпыщ Серчэхэ Лидэ и ӏэщӏагъэм. Уагъэ, щагъэ, дыщэидэр цӏыхубэ гъуазджэм и зы пкъыгъуэ хъури ди уэрэдыжьхэмрэ пшыналъэхэмрэ, таурыхъыжьхэмрэ псалъэжьхэмрэ ябгъурыуващ. Уагъэ, щагъэ зэӏущэн щхьэкӏэ узэреӏусэн ӏэмэпсымэ уиӏэныр мащӏэщ, а псом ящӏыӏужкӏэ зэмани гупсыси ухуейщ. Адыгэм и цӏыхубз ӏэщӏагъэ нэхъ дахэ дыдэхэм ящыщщ Лидэ и лэжьыгъэр. Мы ӏэщӏагъэр Лидэ къыдалъхуащ, къыдалъхуам и мызакъуэу лӏэужьырыбжэкӏэ игъуэтащ. Си анэшхуэм фащэкӏэ ӏэзу, фащэ иду ахуэдэу щытащ. Абы нэмыщӏкӏэ абы зэрелэжь ӏэмэпсымэхэр, ахэр унагъуэм къытхуинауэ ахуэдэу. Абы щыгъуэ си цӏыкӏугъуэт, ар сфӏэгъэщӏэгъуэну сыщӏэупщӏэт. Сыт зиӏысыр? Ар зэрыадыгэ ӏэщӏагъэр, ахэр. Си анэм псори къызгуригъаӏуэт, мыр мыхуэдэу мыбыкӏэ ящӏэт, мыр щагъэт, мыр хэдыкӏт, мыр зэрыдзэкӏэ мыхуэдэ щхьэхуэ иӏэт. Псори къызгуригъаӏуэу щытащ. А нэхъри сыдихьэх хъуащ. Абы зэпымыууэ сеплът. Си гу ирихьт сэри ахуэдэ фащэ здарэт жысӏэу сехъуапсэу хуэдэт, си нэ къикӏыу.
Пфӏэфӏт, гу хуэпщӏа? Нтӏэ, сфӏэфӏт икӏи мурад сщӏат ахуэдэ здыну. Ауэ абы щыгъуэ сыцӏыкӏуӏуэт, сыцӏыкӏуӏуэм икӏи си анэм сригъэсащ, мастэркӏэ сызэрысхъуу сытегушхуащ, Мыр зэзгъэщӏэнщ сэри. А зэманым щыгъуэ езыгъащӏи щыӏэтэкъым икӏи сыщӏэупщӏащ, къэзгъуэтакъым, мыуэдэ еджапӏэ щыӏэщ сыт жаӏэу. Ауэ итӏани а фащэжьхэм сеплъурэ сытогушхуэ. Ӏэпщӏэлъапщӏэныгъэ мастэкӏэ, зэрыдэкӏэ, цы зэращӏкӏэ, сыткӏэ ущиӏэкӏэ пхуэмыщӏыныр ар Шэч къытепхьэ хъунутэкъым. Пэжкъэ? Арати. Антӏэ, ар лъым хэтт, сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, си анэм лэжьапӏэ ӏутт цы зэрыхъэм теухуауэ унэм къихьрэ ар зэрихъэрэ лэжьапӏэм ихьыжу. Ауэрэ дэри ахуэдэ дыдэу унэм цы къеӏытхрэ лэжьапӏэ иттыжу ауэдэу мис мы къалэм дэтащ. унэ лэжьыгъэу дыщылэжьу. Ауэдурэ сыдихьэхащ, иужьым шарф пщэдэлъ зэӏутщэ хъуащ, ахэр тщӏыурэ тщэуэ ауэдэт. Иджы уегупсысу щытым къыкӏэрыхутэкъым а адыгэ ӏэщӏагъэрикӏ, щагъэрикӏ къыкӏэрыхутэкъым абыхэм пщэдэлъым Хэдыкӏымикӏ, ауэдэу къызэрыкӏэрыхушхуэ щыӏэтэкъым. Арауэ къыщӏэкӏынщ нэхъ тынш щӏысщыхъуар, зы щӏыпӏэ сыкӏуэу сыщемыджэми, зыгуэрым симыгъасэми, сэ езыр нэхъ сыдихьэхыфу, нэхъ щӏыфпщӏэхъуар арауэ къыщӏэкӏынщ. Уэ езыр ухуеӏэт абы, уэ езыр ухуейти, уэ езым уи ӏэпэхэм ящӏт. Ар сэ си гум илът, сыщыцӏыкӏум щыщӏэдзауэ си гум илът. Мыр сщӏарэт сэрикӏ, мы ӏэмэпсымэхэм срилажьэу сыхъуарэт, сщӏыфарэт, фащэр згъэщӏэрэщӏэфарэт жысӏэу. Мафӏэдз Сэрэбий ахърэт нэху Тхьэм кърит, абы и тхылъ адыгэ хабзэ. Мис абы и пэм щӏэздзэти, и кӏэм нэскӏэ седжэт сфӏэфӏу, аргуэру къытезгъэзэжт, аргуэру къытезгъэзэжт. Мис абы фащэхэм теухуауэ щытепсэлъыхьым, дэ цӏыкӏухэм теухуауэ, дэм къыхэкӏ щӏыкӏахэм теухуауэ куэд къыхахыу щытащ адыгэхэм. Ари абы къыхэсхыжурэ а дэ цӏыкӏур дэ башри дэ ныпри сщӏауэ щытащ. Гупсысэкӏэ, си гум теухуати, Ар си щхьэм изубыдэти, ар хъухукӏэ скъыкӏэрыкӏтэкъым. Мыхуэдэу къыщӏэкӏынщ иджы мыпхуэдэу къыщӏэкӏынщ. Гъэзэщӏа тэмэм мыхъухукӏэ сыкъыбгъэдэкӏыу щытакъым. Къызэрыхэдгъэщащи, адыгэ бзылъхугъэхэм фащэ щадкӏэ, дыщэидэмрэ тхыпхъэхэмрэ гулъытэшхуэ хуащӏу щытащ. Апхуэдэуи уагъэ, щагъэ хуэдэхэр щӏыным пасэ дыдэу хъыджэбз цӏыкӏухэр хуагъасэрт. Къалъытэрт а ӏэщӏагъэхэм цӏыхубзым и хьэлыр ипсыхьу, щэныфӏэ, зэпӏэзэрыт, лэжьыгъэм хуэӏэижь ищӏу. Ар япэ зэрыдзэкӏэр, тхьэмпищ зэрыдзэкӏэр си анэм и анэм сигъэлъэгъуауэ щытащ, си анэшхуэм. Уагъэ щӏыкӏэр абы япэ дыдэ, кӏагуэ цӏыкӏу иӏэти, фӏэдзапӏэ хузощӏ, жиӏэри, сигъэубыдри, уагъэр Езым зыӏуищу сигъэлъэгъуащ. Мис мыхуэдэу зыӏупщурэ и дэпӏэ цӏыкӏухэр хуэпщӏ хъунущ, жиӏэт. Абдежым ар щызигъэлъэгъуауэ ар сщӏэт, абы нэмыщӏкӏэ мыткӏэ абы и идэкӏэр, абы тхьэмпищ къыхэпщӏыкӏ зэрыхъур ари сигъэлъэгъуати, Сфӏэгъэщӏэгъуэн хъуащ, мы тхьэмпищыр тхьэмпиплӏ схуэщӏыну пӏэрэ? Иджы тху схуэщӏыну пӏэрэ? Мы тхьэмпищыр екӏуэкӏыу хъуну пӏэрэ? Си анэшхуэм сытригъэгушхуэт. Ахуэдущ, ахуэдущ! ӏэзэ зэрыхуэхъур, мис ахэр япэм фащэм ираду щытащ. Си анэм и анэм мис ахуэдэу куэд хъыбар къызжиӏэжт икӏи сытригъэгушхуэт. Ауэдэ защӏэ сфӏэгъэщӏэгъуэн хъум, иджы муэду сеплъым дауэ хъуну пӏэрэ, иджы мыпхуэдэу сеплъым дауэ хъуну пӏэрэ жысӏурэ сыдихьэха хъуат.
Дыщэидэр дахагъэ къудейтэкъым, абыкӏэ ящӏ дамыгъэхэм щӏэгъыбзэ ящӏэлът. Абы я тхыпхъэ зэмылӏэужьыгъуэхэмкӏэ къагъэлъагъуэрт, хэт сыт хуэдэ лӏакъуэм щыщми. Апхуэдэуи бзылъхугъэ ӏэпщӏэлъапщӏэхэм дыщэ ӏуданэкӏэ Лъэпкъ дамыгъэхэр хадыкӏырт, абыхэм гупсысэшхуэ ящӏэлът, цӏыхубэм ягъэлъапӏэрт. Сыхуейт
сэ езым фащэм издэжу а сщӏахэр зыхуагъэкӏуауэ ауэду срилэжьэну. Бзылъхугъэм и хъуэпсапӏэхэм ящыщщ фащэр пасэрейм зэрад ӏэмалхэр къигъэщӏэрэщӏэжыну, ди лъэпкъым и псыхьэ фащэр дуней псом щигъэлъэгъуэну. Зыри пхухэлъхьэну къыщӏэкӏынкъым. Щыгъэ ирехъу, сыт иӏыс ирехъу, дыщэидэр дыщэидэщ, уагъэидэр уагъэидэщ, щагъэр щагъэщ. Ар пхъуэжынкӏэ ӏэмал иӏым. Абы зыр кӏэрыпхрэ Е нэгъуэщӏ кӏэрыплъхьэм е зыр кӏэромылъхьэу щытым уагъэри щагъэри дыщэидэри зы кӏэрыхуа хъуа иужь и теплъэр нэгъуэщӏ мэхъу. Дэ ди адыгэм дэ ди фащэ жытӏу нобэ дэ япэ нэсыр кӏэрытлъхьэу щытымэ дэ ӏэщӏэкӏуэдэнущ итӏанэ. Дэ дгъэхуэха хъунущ ди адыгэм и фащэр. Дэ къытхуэгупсысыну къыщӏэкӏынкъым абы нэхърэ нэхъ екӏу, нэхъ дахэ. Зокӏужыр икӏи ӏэпкълъэпкъым хуэфӏрэ цӏыхубзым уардагъэ къытригъауэ ауэдэщ. Абы дыщэидэри сыт иӏыс, дыщэидэри плъагъу екӏуу езым хэгъэтӏысхьам хуэдэу идауэ щытщ. Икӏи ирагъэлейтэкъым адыгэхэм. Тхыдэм къызэрыхэщыжымкӏэ, догъэщӏэращӏэ жаӏэу цӏуугъэнэ куэди кӏэралъхьэтэкъым. Екӏуу, езым екӏуу хуэфащэу ауэдэу ауэдэут зэращӏыр. Тхыпхъэщӏыпхъэ хъуми, сыт хъуми зэрыкӏэралъхьэр Куэду кӏэралъхьэтэкъым, нэхъ екӏуу кӏэралъхьэт, езым и кӏэрылъхьэкӏэ иӏыжт, сэ сызэрегупсысымкӏэ, сэ сызэреплъымкӏэ.
Илъэс минкӏэ узэӏэбэкӏыжмэ псэуа хьэрып географ, зекӏуэлӏ Абул-Хьэсэн Алий Аль-Масуди Адыгэ хэкум къыщыкӏуам ди бзылъхугъэхэм я дахагъымрэ ӏэкӏуэлъэкӏуагъымрэ гу лъитэри, и тхылъым иритхэгъат, Абыхэм я бзылъхугъэхэр цӏэрыӏуэщ гъэсэныгъэ дахэ зэрахэлъымкӏэ. Ахэр хуэпащ данэмрэ шылэмрэ къыхэщӏыкӏа дыщэкӏэ хэдыкӏа щыгъын хужь дахэкӏэ. Абы я хэкум дежщ тал зи цӏэ щэкӏыр щызэӏуащэр. Ар Дирбэки щэкӏым нэхърэ нэхъ пӏащӏэщ, ауэ куэдкӏэ нэхъ быдэщ.
Анзорей къуажэм гъуазджэмкӏэ щрагъаджэу дэтщ еджапӏэ. Абы сабийхэр нокӏуалӏэ яфӏэфӏу, дыщэидэрикӏ, уагъэрикӏ. Иджысту щӏэддза къудейщ. Яфӏэфӏ дыдэу ягъэзащӏэ. Янэхэр яфӏэфӏщ нызэрыкӏуэр, къыддаӏыгъщ. Я нэӏэ къыттету, дэрикӏ ди нэӏэ тедмыгъэкӏыу, сабийм гукъыдэж зриӏынымкӏэ, сабий зэрыдихьэхынымкӏэ.

Абы пщащэ цӏыкӏухэр хуегъасэр, я плӏэр захыу яӏыгъыжыфу, гупсысэ яхэлъу дехьэхыр, я ӏэ зэблэхыкӏэхэм, псом хуэмыдэу уагъэм, гупсысэкӏэми, щысыкӏэмикӏ, абы зэпӏэзэрытагъ къретыр, и зыӏыгъыкӏэ, тӏысыкӏэ, гупсысэкӏэ, псом хуэмыдэу и ӏэпэхэр зэригъэлажьэр, и узыншагъэмкӏи сэбэп мэхъу уагъэр, псалъэм щхьэкӏэ мастэкӏэ лэжьэну занщӏэу пхуегъэсэнукъымэ, ӏэхъуамбэхэр емысауэ. Ӏэхъуамбэхэр псори и зэблэхыкӏэ, и гъэлэжьэкӏэм еса иужькӏэ тыншу мастэр яхуэӏыгъынущ. Тыншу хэдыкӏым нэхъ илэжьэфынущ. Аращи, уагъэм нэхъ дихьэхауэ йосэри, абы зыӏэпиша иужькӏэ а хэдыкӏынымкӏэ я гур нэхъ макӏуэ. Сыт хуэдэ щӏэдзэгъуэ щӏэдзу а лэжьыгъэр едгъэкӏуэкӏми, езыхэр къызолъэӏур, Кхъа, уагъэ зырыз дыгъэщӏ, жаӏэри. Ауэдизкӏэ уагъэми дихьэхащ икӏи ягъэзащӏэ. Я хэдыкӏыр ягъэзэщӏэн къагъанэкъым, а уагъэри сыхьэт ныкъуэ нэхъыби ихькъым абы къапщту щытым, нэхъыбэ дыдэу. Ар яфӏэфӏщ ящӏэну. Унэми щащӏэну яфӏэфӏщ, алэжьыну мыткӏэ еджапӏэм къэкӏуа иужьи яфӏэфӏщ. Гъэсэныгъэ и лъэныкъуэкӏи мыхьэнэшхуэ. Гъэсэныгъэ и лъэныкъуэкӏэ мыхьэнэшхуэ иӏэщ я псэлъэкӏи, я зекӏуэкӏи, я гупсысэкӏи псоми зехъуэж. Сэ езым гу лъыстащ, нэхъ ипэхэм сыщылажьэу щыта зэманым гу лъыстауэ щытащ, зэрызехъуэжым, а ӏэщӏагъэм мыхьэнэуэ сабийм къритыр. Я псэлъэкӏэ къудей, я дуней тетыкӏэ къудей. Дыгубжьу щытащ, дыбампӏэу, дыгупсысэу дыщытати, нэхъ щабэ дыхъуащ, дыкъызэрыкӏуэрэ къысжаӏэти, зы сабийхэм. Нтӏэ. Сыт хуэдэ ныбжьым и цӏынагъуэхэр? Игысту етхуанэ. Еханэ ебланэ классым щӏэсхьэнукъым. Илъэсищым и кӏуэцӏкӏэ къапщту щытым, фащэм ехьэлӏа дэтхэнэ зыми зрагъэсэфыну

Мис иджысту псалъэм щхьэкӏэ сэ си лэжьыгъэм хэзгъэхьэну сыхуейт, сфӏэфӏт мис мы тхылъхэр. Минитӏрэ пщыкӏуххэм къыдагъэкӏагъэу мис мы тхылъ цӏыкӏухэр Дыщэ идэ, Бэзэр идэ, Щагъэпыӏэ жыхуиӏэхэр. Ахэр сабийхэм щезгъасэкӏэ мис мыхуэдэ тхылъхэр къэзгъэсэбэпыну сыхуейт. Псалъэм щхьэкӏэ Щагъэпыӏэ жыхуиӏэм Абы къыщегъэлъагъуэ пыӏэхэр зэрыгъэщӏэрэщӏэн хуейр зэпкърыхауэ езы пыӏэр зэрыдын хуейхэр, абы нэмыщӏкӏэ и елэжьыкӏэр, зэрелэжьыпхъэр, псоикӏ зэпкърыхауэ итщ бзыпхъэхэр.

Дауэду тщӏым нэхъыфӏ, дауэду хъумэ нэхъыфӏ жытӏу, сыт хуэдэ хьэпшып хъунуми, сыт ищӏыскӏи чэнджэщэгъу ӏуэхукӏэ Урыс Аслъэн дей нэхъ дыкъекӏуалӏэу ахуэдэщ.
Ижь-ижьыж зэманым къикӏа дахагъэр зи пщалъэ ди лъэпкъ ӏэщӏагъэхэм жьантӏэр етыжмэ, ди дыщэ идэр щхъэращхъэрэ зыхуэдгъэфащэр ди фащэмэ, лъэпкъри псэущ, гъащӏи къыпэщылъщ.